Assalamu alaikum. Aw denkɛ n'aw balimakɛ de don mali kurasini toujours eh, aw bɛɛ lajɛlen fɔlen don donc an bɔlen don bi tuguni an ka formation kura la min bɛ tali kɛ windows 10 kan donc nin y'a sigi sen wolonfilanan donc an bɛna kuma eh, bureau virtuel kan donc an kun ye bureau fɔ an ko ko bureau ye min ye o ye fɛn mun affichelen don i ka écran na n'i ye windows minɛ i bɛna écran fɔlɔ min ye o de y'i ka bureau ni ka barre de tâche in bɔ a la barre de tâche in sen tɛ bureau la quoi donc sisan an bɛna ye an bɛ se ka bureau virtuel créer o kɔrɔ ye min ye an bɛ se ka an ka bureau partager fila saba walima naani en fonction de an bɛ ka baara min kɛ par exemple a bɛ se ka kɛ i bɛ baara kɛ projet dɔ kan bon en même temps i bɛ ka fɛnw dɔ ɲini internet kan par exemple an bɛna exemple concret dɔ ta imaginons n bɛ ka vidéo montage dɔ kɛ donc n bɛna n ka vidéo montage logiciel lancer mais en même temps kɛrɛfɛla la n bɛ ka le temps que montage ka ban bon ne bɛ ka n bɛ n bɛ fɛ ka ka navigation dɔ kɛ internet kan ka taa image dɔ ɲini ou bien ka taa projet wɛrɛ dɔ baara kɛ donc o kɔnɔna na n tɛ fɛ ka n ka baaraw ɲagami ɲɔgɔn na quoi donc n bɛ se ka min kɛ ba n bɛ bureau virtuel wɛrɛ créer donc n'a y'a jateminɛ sisan nin n ka logiciel de montage lancelen a o a lancelen don a bɛ nin bureau kan donc ni i bɛ fɛ ka bureau virtuel jateminɛ ou bien ka bureau virtuel kura créer i bɛ na barre de tâche la bouton de navi eh, de bouton min bɛ yan u bɛ min wele ko timeline donc nin ye icône timeline de ye donc a bɛ Cortana kɛrɛfɛ donc ni bouton min filɛ nin ye yan o de ye timeline n'i cliquera o kan i bɛ n'a ye donc là bureau virtuel bureau kelen de bɛ n bolo donc n ma bureau wɛrɛ créer donc i ɲɛ b'a la n ka euh, logiciel de montage vidéo o bɛ yan en même temps n ka logiciel mun bɛ n ka écran capturer n bɛ ka euh, écran min capture kɛ sisan donc o fana bɛ yan donc fenêtre fila de dayɛlɛlen don donc maintenant ni n bɛ fɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ bureau wɛrɛ la sisan n bɛ se ka kɛ nouveau bureau donc n'i y'o kɛ nouveau bureau i bɛna ye sisan bureau bureau 2 créera yan donc o ye bureau kura ye n'i y'a ye application fosi programme fosi daminɛnen tɛ o o bureau kɔnɔna na donc n'i taara o bureau kɔnɔ i bɛna ye hali n'i ye barre de tâche lajɛ donc logiciel fosi de lancelen tɛ donc baara fosi tɛ ka kɛ yan maintenant ni n seginna ka taa n ka timeline kɔnɔ ka segin bureau 1 kɔnɔna na i bɛna ye n ka logiciel lancelen don

n bɛ fɛ ka baara kɛ projet wɛrɛ kan mais o ye sɛbɛnni de quoi ou bien n bɛ fɛ ka n ka video retranscription kɛ sɛbɛnni na donc n bɛ se ka n ka fɛnw sɛbɛn yan euh, video retranscription donc n kan ka mun fɔ n ka video kɔnɔna na tout ça tout ça etc ni nana donc n bɛ se ka baara kɛ yan k'a sɔrɔ n tɛ application caman dayɛlɛ n ka bureau n ka n ka bureau kɔnɔna na n tɛ fɛ ka nin baara min bɛ ka kɛ yan n tɛ fɛ ka a o ni n ka baara dɔ in n bɛ ka écriture min kɛ word kɔnɔ n tɛ fɛ k'olu ɲagami ɲɔgɔn na u bɛ ka dayɛlɛ ɲɔgɔn kan donc wa ko ka ca donc n bɛ se ka bureau virtuel créer donc n'i ye bureau virtuel kɛ i bɛ na timeline kɔnɔna na donc i bɛ i bɛ cliquer nouveau bureau kan donc a bɛ bureau créer par exemple ni bureau n bɛ se ka bureau sabanan kɛ n bɛ se ka bureau naaninan kɛ ainsi de suite n bɛ se ka taa mais généralement i bɛ fila saba ɲɔgɔn kɛ par exemple ni n nana n ka bureau sabanan na sisan n bɛ se ka internet dayɛlɛ Enfin, n bɛ firefox dayɛlɛ en même temps n bɛ navi explorateur de fichier dayɛlɛ donc ni n seginna ka na timeline na sisan i bɛna ye donc n ka bureau fɔlɔ n ka montage video b'a la n ka montage video b'a la donc ani n ka logiciel OBS o lancelen don n ka bureau filanan word word lancelen b'a kan n ka bureau sabanan explorateur de fichier dayɛlɛlen don wa firefox dayɛlɛlen don donc i bɛ se ka i bɛ se k'i déplacer déplacer bureau virtuel kɔnɔna na ten cogoya la quoi donc en même temps raccourci clavier fana dɔ bɛ yen n bɛna clavier virtuel in bɔ pour que aw ka se k'a ye clavier visuel pour que aw ka se k'a ye n bɛ ka min kɛ quoi donc sisan n'a ni i bɛ fɛ ka k'i yalayala bureau ninnu ɲɔgɔn cɛ i bɛ se ka enfin ka bureau virtuel ninnu bɔ k'i yalayala o kɔnɔna na i bɛ se ka Windows digi i digilen bɛ to a kan i bɛ sɔrɔ ka touche tab digi an ko ko touche tab dɔw ta ye a sɛbɛnlen bɛ n'a ko tab dɔw ta fana flèche fila de b'a a kɔnɔna na donc i b'o de toute façon ale de bɛ touche majuscule sanfɛla la a bɛ a kɛrɛfɛ donc n'i y'o digi sisan i bɛ na bureau virtuel kɔnɔna na donc i bɛ se ka bureau virtuel choisi donc windows bouton windows in ani tab o b'i permettre ka taa eh, timeline in kɔnɔna na donc ka t'i ka bureau virtuel ninnu lajɛ bon sisan an k'a kɛ i bɛ fɛ ka i i yala bureau virtuel ninnu ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ i ma tɛmɛ timeline yɛrɛ fɛ i bɛ fɛ ka bureau virtuel changer joona joona i bɛ se ka contrôle ta ani windows touche donc i bɛ contrôle windows ani ni flèche ninnu n'a sɔrɔ i ka bureau i bɛ fɛ ka taa bureau min na a bɛ kini bolo yan fan fɛ donc i bɛ flèche droite ta n'a bɛ ɲuman bolo yan fan fɛ i bɛ flèche gauche ta donc comme an bɛ bureau min na sisan o ye bureau laban donc a b'a kini bolo yan fan fɛ donc an bɛna taa ɲuman bolo yan fan fɛ donc i m'a ye n ye eh, bureau virtuel changer a nana an ka word bɛ bureau min na donc sisan ni ko n bɛ continuer toujours ka taa bureau fɔlɔ la donc n bɛ se k'o fana kɛ donc sisan n sera ɲuman bolo yan fan fɛ n sera o dan na donc n bɛ se ka taa tuguni donc n bɛ taa a daminɛ na enfin n bɛ taa eh, eh, n ka bureau wɛrɛ la mun bɛ kini bolo yan fan fɛ donc n bɛ se ka continuer ka taa ou bien n bɛ se ka segin ka na tuguni de toutes les manières a bɛɛ kelen donc windows tab a b'i permettre ka na timeline kɔnɔna na donc i bɛ se k'i ka bureau bɛɛ ye donc n'o bɔra yen contrôle windows ani flèche a b'i permettre k'i yala yala i ka bureau virtuel ni ɲɔgɔn cɛ donc o de tun ye bi vidéo pour que ka eh, navigation yira aw la ani bureau virtuel ani o raccourci clavier minnu bɛ pour que ka se ka taa i ka bureau virtuel ninnu kɔnɔna na joona joona donc ka se k'o yira aw la vidéo kunkurunin kɔnɔ donc k'a fɔ aw ye k'aw ni ce aw ni baraji aw ka lamɛnni la